ine ndine alike iliyasi ine ndimakhala boma la mangochi ine bwana moyo wanga ndinakula movutika kwambiri ndi makolo anga ndiye chimene chinachitika ndi choti ndikukhala ndi makolo anga pang'ono pang'ono ndinaona kuti ah, ndikukhala moyo wozunzika ndinanyamuka pano ndi- ndinapita ku liwonde ndapita ku liwonde ndinayamba kugwiritsa ndina- ndinayamba kugulitsa thobwa ndi juice imene ili ntchito kwa pa munthu ndakhala kumene kuja kumagwira kumagwira ndinadzachoka nkudzabwera kwathu kumangochi ndiye kuli kumudzi kumudzi kunso ntaona kuti sizikuyenda ndinanyamuka ulendo wopita mtawuni kuti imene mukumina ndizikapanga kabaza tauni ya, ya mangochi yamangochi Chabwino. kuchoka kumudzi kumeneko basi ndipo ndamba kukhala ndamba kukhala ndinachoka kupita ulilongwe ntapita ulilongwe ndinati ah komaye bwanji nditaphunzira zoyimba imbazi mwina nthawi imeneyo tingoyerekeza kuti munali muli ndi zaka zingati nthawi imeneyo ndinali ndi zaka 15 chabwino ya ndakhala ndikupanga zimene zijazo kupezeka kuti ndachoka kulilongwe zoyimba zina ziyamba ndadzabweranso mudzi ntaona kuti sizipita mtauni eya ndayamba kukhala mtauni namba bizinesi chimanga ndiye pamene ndimagulitsa chimanga panatulukira amayi enaake oti ali mwachitsikana choncho ndiye amandifunsa chimwene mwaswera bwanji ayi ndaswera kodi bizinesi yanuyi kodi mumapeza ndalama zingati pa tsiku ndati ayi ndimapeza kangachepe basi tikaoda thumba timakhoza mwina kuwina 4000 thumba komanso ah, kungoti bizinesi imene ndataya njala kwambiri ali chabwino kodi titakupangani promote kukubudani kuti mwina mpamba wanu kuti patsogolo zitukuke zotheka ndati eh ndi zotheka ali chabwino ndiye ndikuona ngati kuti mwina angofuna andibwereke mpamba kuti mpamba uja ukadzalikatsoka imati ukali awo ndidzapatsa basi natenga ndalama ija kumagwiritsa ntchito kumapatsa An- inadzaa anakupatsani ndalama zingati amayi amenewa anandipasa 1.2 kuti miliyoni ndi ndimakaoda chimanga ndimabweretsa ntawuni ya mangochi kumagulitsa ka ndalama kaja kumabwezera mpaka nayo sayinatha ndikupezeka kuti mayi aja atamaliza anandiuza kuti achimwene ine ndakunyadeni kwambiri koma mungandilole kuti tizicheza ine ndati ah kucheza palibe vuto inunso ndinu munthu inenso ndi munthu o chabwino a mafuna tizicheza koma tsiku lina mudzabwere kunyumba kwanga ndati ah sindingakudziweni ati mudzatenge wakabaza mudzamuuze kuti mapoloti ndipo nambala foni yanga iyi mudzandiimbire mudzakafika kumapoloti ndati o chabwino ndanyamuka pamene paja kupita kumapoloti nawaimbira foni anandiuza kuti mpanda nambala 2 ulowe kumeneko ndikumene kuti chani kuli ineyo ndipo ndakhala phe ndinaganiza kuti "Eh, mpanda mmene ukuoneka umenewu sakandipha unali woneka bwanji mwina tangotipatsani chithunzithunzi kuti anthu amene akumvera pano akhale ndi chithunzithunzi kuti unkaoneka bwanji mpanda umenewu mpanda umenewo unali womangidwa ndithu umadziwa munthu kwa bwana bwana ndithu mashoko mwambamo mawaya zamakhawa mashoko mwambamo ndipo nati ee kumene kwa bwana kodi ndikapita kumene sakandipanga chipongwe ndinawaimbira foni kuti ingotulukani panja pano tilankhulane ine ndabwera kumpanda singathe kukwanitsa kulowa akuti ya kumene singakupangeni chipongwe ndipo ndinanyamuka anatsegula geti ndinalowa ndipo tinacheza tacheza cheza kunchinjana zakuti a basi ino apenda kunyadana kwambiri ndathokoza kwambiri ndipo bwera ndalama yobwerera ndiye iyi muzikagwiritsapo ntchito ngati pakhomo pano anakupatsani ndalama zingati ulendo umenewo ulendo umenewo anandipasa yokwana 40000 ndipo nawakana kuti ayi ayi ndalama yachuluka ndalama yanjinga iyi kupita kunyumba ayi yachuluka iwe abwana ndipasa 2000 ite era ndikhoza kukwera kupita kunyumba asumana inaso kutsala ndakuti iyayi ndalama iyo itengeni osati ndikupatsani pazifukwa ayi ndayitenga ndalama ija ndayitenga wanjinga kukwera kupita kunyumba koma ndalama chimene inachitira chenicheni sinachione kuti ah kuti ndalama ija ndachitira chani sinachione imene kugula kabudula kapena kugula chinthu chooneka china chake kapena ndiwo ah, nangogula mabisiketi inali kupita ku nyumbako ana makamba basi mwana ndili ndi mwana mmodzi basi Oh, mun- munali muli okwatira nthawi imeneyi eya na- ya- ya wakandi nali lisono pale poti ndinakwatira chabwino napeza mkazi basi upezi kwaene pachapo mayi aja akundiuza tsiku lina kuti "Ah, achimwene choka mmene pa- pa- pamene mutisa magulitsa chimanga pati ati achimwene ineyo kodi mungandilole kuti inu ndi ine tizapite kuchachi kwathu kumakhala zozizwa zosiyanasiyana kumakhala za u- u- fellowship imati fellowship zozizwa pa moyo wanu nyengo zanu zimene zikuyenda inuyo mukhuza utani uzi- ku- akukuwuzani kuti inuyo mumayenda munjira yakuti yakuti yakuti ndipo kukupempherani inu kuyenda njira bwino ndizotheka mwina ti- tisanapite patali eh. amayi amenewa akamabwera pama- pamalo panupa amabwera motani amakhala akuyenda pansi kapena amabwera pa galimoto ayi amadutsa pagalimoto amapita cha chikwawo oho eh, ndipo anandiuza kuti tizapite cha chikwawo tikapemphere ndipo tikapita kopempherako ineyo ndikaona zozizwa za moyo wanga ndamangidwa ndi simba zina zake zokuti ndiye kuti chimene ndingachite sichingatheke ndipo ndinavomera ndizoona chifukwa ndi business nayamba kalekale ndipo ine ndinakhala ndikuwavomereza amayi aja tsopano ndinanyamuka ulendo wopita kutchalitchi kwawo la mulungu litafika nditafika kumene kujako ndadabwa kapempheredwe kake eyi nati akutiso pano apa zikulankhulidwa zichani mwina tchalichi chimenechi uh, chimaoneka motani musadafike mkati mu ndikumva mwina mapemphero achilendo amene adali mmenewo chachicho chimaoneka pamwambapa anajambula star pa- panjapa anayala kapeti imene mumati mukamapita malo oponda kapeti ndi kumayesera amene umapita mkati mkati kuti muchinthu basi mokuti molemekezeka Ndi- ndipo nditalowa mkati muja anandiwuza kuti mapemphero ali mkati koma ine zimene zimalankhulidwa sindimamva kuti ah kuti kupemphera kuti kupemphera bwanji tikupezeka kuti nthawi imene akupempherapemphera icha nthawi iyo chakumwa chonka kuti anthu amwe zokumwa nthawi imene ndinatenga kambula imene anandipasa kuti ndimwe imene ndinayamba ziyankhulidwe za mwana mmodzi kumamva kuti Mm, kodi zinthu zikutereti o zinthu zikutereti mwina tatambasulani bwinobwino kuti anthu amvetsetse mutamwa zokumwa zimene mukuti munamwetsedwa ntchalichi chimenechi mudayamba kumva zotani mwa zitsanzo mwachitsanzo kumeneko kumapemphero ake imene amapempherera ndimo kuti mwa masaini chifukwa kupemphera kumene kwa kupemphera kwake ndiko kuti iwo aja amakhoza kulankhula chizungu kumagwiritsa ntchito saini zala kuyimika chala chimodzi kuyimika zala ziwiri kuyimika zala zitatu zimenezo zili ndi ulaliki wake zili ndi matanthauzo ake iwo amamvana nthawi imeneyo tsono ine nditamwa uzungu mwazi ndi mmene ndinayamba sokumpana ndisoberankhulira ndiye po- poti munayamba kumva ziyankhulidwezo uh, apa mmanena kuti amangoonetsa zala koma mmakhala kuti anthu akumvana inuyo mukuona mwanu mukaona akuimitsa zala zimenezi zimatanthauza chani mutayamba kumvetsetsa zimene zikuchitika kumeneko ndipo ineyo zala zimene zimene amayimikazi zimatanthauza kuti one akayimika zala ziwiri zimatanthauza kuti Koma chimene amachidalira iwo ku moyo wawo pansi pa nyanjapo, mpingo umenewo uli ndi nyanga ziwiri. Ndipo ineyo ndinabwerera ku nyumba. Ntachoka kumeneko kuja, ndipo kumeneko kujako ndisanapite ku nyumba ananena kuti alendo ayime, ndipo ine sindinayime nawo. Koma apo panabwera munthu ndikudzandiuza kuti ndinu alendo, muyenera muyime.

kodi kwanuko mmachita chani pamoyo wanu mmakhumba mutatani ndipo meza umasaimira umasaimisa zimene ukufuna iweyo ndipo ineyo ndimakhumba ndikufunanso ntapanga bizinesi ntapita patali ndipo analembalemba zimene zija ndatuluka ulendo kupita kunyumba ntapita kunyumba ntagona ndi malota malota malota anthu aja atabwera kumandiuza kuti ulimbikire kupemphera tchalitchi chathu udzachira bwino tsopano zitakhala choncho chija eh, eh. komano mayi wa mabuda msalole maganizo mmakhala ngati ndikulota komano kumakhala ndikulankhula nawo laizi ndipo mammawa ndikakumana nawo amakhala achimwemwe kwambiri ndi makusole amati mukuoneka kuti kusangalala kwambiri ndakuti ayi ayi achimwene

kuchokwa kuti amati silinakiliye ndipo tafika kumeneko kuti anatiuza kuti galimoto imene tinakwera ija ndiye tinayenda mu tala ndipo tinakhota msewu kupita kuta o, tinapita tinakhota msewu sauso umene ndi tala koma kumene unatchera talako kuli nyanja ndipo galimoto ija inatsala kunyanja kuja itakafika mphepete mwanyanja muja inalowa mkati koma ndimaona kuti awo ndi madzi maso tikuona ndi madzi koma mkati madzi samatigunda

ndakuti achimwene ineyo awo andachita ngofe nkunama ndakuja anthu ndipo tinauda tinalowa kuchipinda kena kumeneko kunali mtsikana ndinapeza kumene ndipo anamwada kunali kunali chani kumeneko kunali mtsikana mmodzi Mm. uchipi kuja ndiye akundiuza kuti a u- u- a- u- iwe mtsikana iwe utenge zokumwa matambula awiri ubweretsayo anabweretsa ndinamwa nditamaliza kuti anayamba kundifotokozera kuti ndalama zimene ukati ukutiona kulemeraku ngati ukutiona zonse zimene zili kunozi ndikuda nyumba nyumba ale ndi chani ndalama zanga zimene pangidwa kuti imapangidwa kuno ndinangovomereza kuti o chabwino andibisa kumene ina undionesa ine mangu yagawa chabwino nde kupeza kuti tatuluka konse mmene kuti mangu zindika ndinkali moto tatuluka panafika ntaoni mangozi tasamena kujako anandigulira suti ya black ndi nsapato ya black trouser ya black jacket ya black chipewa cha black andikira nacho ndipo anandiuza kuti zovala chimene chimene ukangoyo cha chikwatu uzivala ziti zivivi zimene mumavala zija basi si ndinakhala ndinakhala ndinakhala kumapita kuchachi kuti kumapita kuchachi kuti ndipo ina- inakwana nthawi yakuti akandiyambiritse koma kali kati mondiundilika ananena kuti tikupatsani galimoto iyi anandipatsa galimoto ndipo galimoto inawo ndati sindimatha kuyendetsa ndakuti amsana ndawoyi ine ngati simumatha kuyendetsa tikufuna mtaivala kuti mtani muti azikuphunzitsani ndipo ndikwanitsa ndipo nakhala wiki imodzi yachiwiri ndinayamba kuiza galimoto kuto kuyenda kwa sinateni ndipo yachiwiri anandiuza kuti ndakupatsani galimoto iyi maso mwina kusabweranso ndidzakupatsani galimoto ina

sinaone kuti kudzachitika ndi chani kunyumba munanena kuti ndinu okwatira madam amadziwa zokuti akulu timakhala nawo ngoshota ndithu Mm. Ah, mukubwera ndi magalimoto opuma amenewa osadziwika kuti mwa mwa nthawi yochepa kwambiri Mm. adachilandira bwanji chimenechi madamu kunyumba adaona motani chidachitika ndi chani ayi kunyumba kwanga magalimoto samapita magalimoto amene ndinayendayendera ndikayendayenda ndimakasiya mayi aja iza kuti madam ndimakapita kuti bizinesi

ena akuti ayi singakwanitse ndipo iwo aja ali ndi ziwanda zawo zimene amazipatsa chifukwa nthawi imene namba ulimba mtimayo zi- pali zichitochito zimene zinachitika kuti namba ulimba mtima one anandiwuza kuti apapa inuyo mwafika poyambiritsidwa ndipo ndinalimbikitsidwa pochokera

adatangitsani kristu anamuzika pakhosi anauza kuti kunabwera azimayi awiri atatenga mpeni muvale muvale mupeni ndipo tinambipa ndipo kumachira kumadali pamene paja basi ineneyo zima umunthu unachoka basi no chiwanda zomunthu panalibe basi nongoona ngati zakudya chimadya ngati nyama amene imadira nyama yophika bwinobwino basi Mm. naja chicha naja zine chipinda kuti achimene amati mukatero timati makhoza manyika ndipo awo omwe ulandiridwa ndi ufulu basi panopo ndakhala ndikupanga zimene zija ndakhala ndikupanga zimene zija mwina ndi chaka chanji chimene mudayamba kupanga zimenezi zimenezi inali 2013 2013 mpepeti ndipo ndapangisa tingozi zingozi zosiyana-siyana kuchokera ngozi tsiku ndinayipangisa kuchokera ku ku- kapena kupanga anthu akuona ya koma olo ndi nyumba manga muofesi manga olo mundi muofesi manga ndimakhoza kupangitsa ngozi ndikuti ngozi imene ikachitikira kuzomba ndimakhoza kupangitsa ngozi ndili kuno kaya iko chipika kaya ku Lilongwe koma ndimapangitsa ine ndili kuno chifukwa chani amati akakumitsa mchija amakupasa diso lina lachitatu limene limakhala pamphumi pano limene umaona china chilichonse chikuchitika kubombawo kapena dziko lino ndakhala ndikupanga zimene zija ndakhala ndikupanga zimene zija asazakhala kuti moyo wanga unali kuti umenewo ndimapeza ndalama ndikangopangitsa ngozi iye ndalama basi ndizo kuti ndi ndinafika moyo kuti eh izi ndizisiye kumene ndi kumene alikukana tsopano kufuna kuzisiya iwo ndi kumati musanapite kumeneko chinachitika ndi chani kuti muganize kuti ah izi zizi zimene ndikupangazi ah, nditasiya padachitika chani chimene chinakupangitsani kuti mukhale ndi maganizo amenewa komanso ndi liti limene mudayamba kukhala ndi maganizo amenewa okay chinandichitisa kuti ndifike poti ndiyambe maganizo amenewawa ndinatumidwa ku mpingo wina wake kuti kumeneko ndikapa- ndikagwiritse tchalitchi chimenecho ndiye zikati kuti ndisanafike kumeneko kuti ndina- un- unabwera moto mpundiwa kulala kuti ndikasiri mwamba kuti kumene ndikufa moto kumene ndikupita nawo kuoneka kumchipita ndinadziwa kuti anthu amene kuja kuti alidi zoona ndikuti mulungu ndipo zimene ndifuna apa sizitheka ndinabwerera anandikalipira kuti ayi nditaso ndinapita kumene kuja ukapanga zimene koma sindimatheka nazo kuti oho akamati kuti anthu amapemphera ndizoona ndinanyamuka kubwerera nawo kuti sizikutheka ndiponso sindikwanitsanso basi anandiuza kuti ayi sukwanitsa chifukwa cha ndati ayi ndiri ndikuziona mmene kwa ine sizikutheka olo mutandiuza chotani sizikutheka ayi wang'ono ndipo izizini basi ndatopa nazo chifukwa chake ayi ayi anandiuza kuti sizitheka apa pa iweyo wayamba kale ndiponso iweyo wadya zathu ndiponso iweyo ati wadya zathu ofika kulemera kutani sitimafuna munthu kuti amene walakumatu keso afike kunja kuti amapita akaulula ndiponso tikupangisa misala kapena kupha ukapanda kupanga izi ndiye ine ndavomera kuti a ine apo palibe vuto kaya mundipha kaya mundipangisa misala chifukwa chani imene mamene ndinali mtima kuti iwowa chimene amadalira chimene amaopa ine ndimachiziwa ndipo ndinali nditsinira kufana wanga waya ndikasindiwe kuti kunako sindikupita azindiona ndipo oyimba inali yesu amene ali malawi muno amene apemphera mtengo umenewu ali ndi sigino imene amapatsa ali ndi sigino imene amagwiritsa ntchito iwaja pakuwaona zimene akulankhula ndi zimene akuchita ndipo amakhala ndi mata opezent mpingo umene amaopa chifukwa likhale mulungu ndiye ni chimene amaopa iwo ndi chimene samaopa ine ndimachidziwa ndinawauza kuti ineyo ndiphe ine nalolera kuti ndalama zikhale choncho ineyo mphawi ndiphe palibe vuto pamene ndikunena pano makiyi a ku ofesiyo ndinakali nawobe komano ineyo kumene ku zochitachitazo ndinasiya zopanga nawo zimene amapanga iwonso ndinasiya ndipo amandibwerera koma sizimatheka chifukwa pamene ndagwiritsa ntchito pemphero ndimazipera tatifotokozereni kuti mutasiya zimenezi mukunena kuti amabwera akabwera mu zimakhala motani akabwera ineyo amakhoza kumandiopseza zosiyanasiyana amabwera mnyumba mwanga wokiya chipani amabwera chifukwa chamakhalira kobisa mwachiziwanda amabwera ndikumandiopseza kuti tikupha kapena tikupengetsa misala ndipo amandizunza munthumu koma ineyo sindimasintha ndimakhala chonchobe mmene ndinawauziramo kuti ine zitavuta maka nje ineyo sindingatheke akhala akubwera miyezi iyi yapitayi pakanopa amayi amayimikira koma pakanopa amakhala amandipanga ataki koma ineyo samanditha chifukwa chani anthu achimene amaopa ndi chimene amadalira ine ndimachidziwa ndipo Ama- amadalira chani kwenikweni Po- poti mwa inuyo mmachidziwa anthu ndikudziwa ali ndi chidwi pano kufuna kumva kuti chimene amadalira iwowa ndi chani eh abwana chimene iwo aja amadalira kwambiri ndi lusifala satana iwo aja amagwira ntchito ya satana kwambiri ndiye ine tikulankhula ndine panopa abwana Mm. ngati imuwiniyo mulibe sanga upanga mpongwe koma kulo ndipanga chomwe nthu wako ndimva chimene amadalira iwo ndi ichi amadalira lusifala satana chifukwa iwo aja amadana nditu inuyo mukupemphera muchoonadi mtima mwanu mutadzadza choonadi cha mulungu chimene inu mukamapemphera kumapempha mulungu choonadi iwo aja kuti akuyandikireni amaopa komanso kuti inuyo kuti mutenge baibulo ndikunena kumituku anthu aja sangakuyandikireni amadana nazo chimene amapanga chimenecho chabwino eya ndiye kusonyeza kuti ineyo mgulumu Ine mgulumo ndinachokamo koma makiyi a ku ofesi imeneyo ine ndinakali nawobe ndikungoyembekezera tsiku lokuti ah, magalimoto angawo manyumba amene anandipatsawo ndalama zangazo pali mwambo umene udzachitike mtsogolomu ku chikoko bay imene amakawocha si pajatu munamva kutenga magalimoto anyando kuwawocha moto makiyinso ndiapereke pati pamene kukhala ngati kuti ineyo ndasiya ndachoka nawo kuno koma chimene amafuna nchakuti iweyo usaulule nde ineyo ntaona nambala yanu pa foni pa panalika ku whatsapp kumene kuja ndimene ndinati kuti ayi mtundu wa malawi ndiwauze kuti mukamachita ichi mapeto ake ndichakuti mukavala wigi mapeto ake ndichakuti mukavala meshi mapeto ake ndichakuti mukavala legisi

limene linabwera kwa inu kuti ineyo kati akutimvera amalawi panopa kati alifuna amve chenicheni chimene chimachitika pamene zimene amachitazo achidziwe kuti mesh wig legacy pant zopanga milomo zikhadabo munthu tanthauzo alidziwe kuti mwina akatembenuke ayambe kupemphera mwa mulungu mmodzi amene ananewo chabwino ndikudziwa zoti pano anthu ali ndi chidwi kuti amvetsetse zimenezi tatifotokozereni zimene mwafotokozazi zimatanthauzanji chabwino tipite kumbali ya meshi meshi abwana tufuni kuziwa ngati muli ndi ana ana amene amakonda meshi muzafunse meshi chimachitika ndi ichi meshi pali ya wiki pali ya mwezi pali ya zaka ziwiri M- amene wamanga meshi mu- mu- mutu mwake akagwira mzimayi kapena mzibambo amakakhala akutengani painti imodzi ya magazi amakhala wakutengani painti imodzi ya magazi koma iyeyu samadziwa kuti wakupanga akutengani zimenezozo pa nthawi imene akumasula kuti ei meshi yandikwana olo mudzamfunse mukamva m'mutu mwapepukidwa tsopano mwapepuka ei m'mutu mwangamu yee mwapepuka tsopano amakhala kuti zimene wamasula zija wazitayo amapanga kuti uzipanga transfer for magic zapita kulikuluku one

ngati ndi njinga made in china imakhala ku China kuti ndikapatsanendapo koma anthu samadziwa chabwino eh, ndikuuzirani kuti ineyo galimoto ya sataniki ndikuti iyi siga- iyi galimoto iyi kudabwitsa kwake namba one imaoneka monyezimira ya quality yabwino ndadza kuti ndikatoni kapita mukosi chifukwa inuyo kuti mupeze kuti tamuti ndafitani mukati ndi madzi kuti mwapemphera bwino bwino mudzakayitswa chonchi mukaona imapindika oho imapindika lolobiki sigalimoto amene wamanga meshi m'mutu mwake mudzamuona kuti anga e meshi iyi yamauti awiri

ndiye ineyo kwa ine ndinaona kuti ndikhumbo langa lokuti amalawi anthu mudziwe chimene mumati mukavala wigi meshi ndikumapemphera kupemphera kuti simunaziziwa malilime chanchani sanakadziwa ndimafuna adziwe lero munafotokozanso za kabudula wamkati mwati zimenezi zimatanthauza chani eh, legezi legezi ofira legezi ndi pantofira ichimodzimodzi iwo aja amati mukavala pantofira amafunira kuti ine muli gawo

pamene ikugwa pansi amakhala nthawi imeneyo akamati afa kapena avulala timakhala tatengako magazi chabwino mukama eh, mukamamva kuti ngozi yachitika driver simumamva naye ayi wafa nawo chifukwa driver ndoli amene akutigwira zinthuzo ndiye atabira savira amene kumamwa iye amene apake ngozi yopita kwakuti kwakuti ngozi imatha kukhala kuti tatha kuipanga ndipo malo ake timaonesa kuti akhale ovuta zikhale ndi umboni kuti malo ndi ovuta zina zimene mungafune kuwadziwitsa anthu amene akutimva pano ndi zotani chimene ndingafuna kuwadziwitsa amalawi amene akutimva pano apewe ndi zovala monga meshi wig leggings ndi kupita m'mashow mmene muli nyimbo zosamveka bwino nyimbo zosamveka bwino zotanthauza zina chani pakati ndimakumbukira kuti kunali nyimbo ina posibili amene nyimbo za anthu zomwe toweyi zikona zimene zitayimba pati zikuchitika ndipo tisiye tisinthe pamene apedza oyimba a lero akungoyimba zimwenemwene zokuti imba zisikumveka kuti kuti chikutatha kutanji sindikutatokozani koma ukapeza kuti munthu mzimayi wabanja lake watengeka akupita kusidia kuja nkumakavira nyimbo zimene zikumakavira nawo mapindu ake ndikuti eh simapindu amene ndi ake zimasinzo chifukwa chimanyanja apewe chifukwa akapanga ma- masatanic amakakuti akwatenga mpweya amatenga chati mazipinyika woyimba amasikwano ndikumapanga umalozera kumapanga kati machikudiwini chifukwa chisomatisaiii amakuti musadika zimenezo amaopa

amatenga mawu ache wache pakudzoka pide tifodele kuti adabwere chimene akufuna maka ndimene ndingauze Amalawi kuti mupewe kumangopita m'mashow osadziwika bwino pomaliza pakucheza kwathu ah, nkutheka muli ndi mawu amene mungafune kugawana ndi omvera komanso munafotokoza kuti ah, mpaka na pano pena amatha kukuyenderani Ah, mwina mukadafuna mutathandizidwa motani ngati pali kufunanso thandizo Ah, ti- mwina timalize motero ah inetu ndiyankhule nawo Amalawi chonchi kuti zina zikamachitika kapena muzakapeza mzimayi akufusirani kapena kukukondani koma ndi ooneka bwino akuoneka mtundu wachuma muzadabwepo muzasinthe giya kuti "Mm-mm, giya uyu sayenera kuyendera mmene ikuyenda galimoto yayi azimayiwo muzikhala ngati kuti mukuwadoda kuti simukuwafuna chifukwa azimayiwo amabwera ndi zilakolako kapena amabwera ndi kachithunzithunzi kena kake kuti kakukhala kuti akukondani kuti iye akupatseni akupangeni promote ndi zinthu zanu kapena akufunsirani kuti mukhale amuna anga cholinga choti akuletseni kumene chifukwa satana anaona kuti oo azibambo kuti ndimpeze pakhala povuta koma ndilowe kwa mzimayi ndakabwera ndi masukidwe mavalidwe kuti ndimukopeke chimodzimodzi mzimayi akabwera pati umakwefuka mwachangu

magalimoto anga akaotchedwa ndalama zanga akaotchedwa ndikhala mmene ndinalili ayi makani ndizilimba ndikhala ndinalili chifukwa magalimoto ndimakhoza kusintha kafolo patsiku koma panopa ndi pamene ndili palibe kuti ndili china chilichonse ayi mnyumba mwanga muli ndi njinga yakapalasa komanso manyumba amene anandipatsawo

pakadalibe chifukwa pano ndikupita kwa azibusa amene ndimakhala m'mapemphero eya kulimbika kupemphera kuti basi ine zindichoke ndipo pang'ono pang'ono zikumasintha